o rule 28 very soon na nna gị ya gaje ịtọpụ gị akwa ịmara gị akwa dị ka ọ 50 ka ọ- ka ọ gịnị ka ọ dị very soon na and ọ ọ na-akọziri onye ọbụla commentịa rubbish nya anya anya anya anya anya ọ na i nwe anwa denye anya anya ya esendara gị one i denye anya anya ya esendara gị one na demons ya erule 28 nwanne ee demons dịzi cheap ọ dị cheap na nyata ịma ee

ja within two days eh, mmụọ ga-erule 28 nna ọ- well, ọ dịkwa possible ọ dị possible iru 28 because ke nwoke m agbara ọkụ ọ nwere ike ọnụ a stage ihe a gbaa ya ọkụ buruze buruze mmụọ ya buruze demons ya bịa ada na nke gị like ike nnọọ jee pak bere ya ada na-achị dị mba na ọchị jee pak ọ dị ka aka gị dị na ọ dị ka aka gị dị na ihe na nwoke m agbara ọkụ o arụsị agbara ọkụ ka ọchịrị ada agbara ọkụ ọ dị ka aka gị dị na ya gị na-alụsị ego gị na-alụsị ego global because ị ga-agwa m na just within two days nna gị yatara three three extra demons kụjizie ịyatazi mmụọ na-adịzi mmụọ cheap karịazi petrol Nigeria karịa fuel sef karịa rice sef Eh, a na-ekwu sị ọkụkọ bọsịa n'ọkpa ya ejikwa ọnụ na-atụ ya eyi atala dị ime ọzọ ụmụnne bikonụ gaa n'ihe onyonyo a o luwo na ọmụma ndị elu adawo nke edawo ụsụ ọ kwa n'ife e ji wee asị na kata ka nwoke na-agbala ọsọ nwaanyị buru okwu chie ezi bụ na ọtụrụ kpọmkpọm ọtụrụ kpọmkpọm pụtara wee na-aba sị na mbọsị a ya-akwa nne ya na ya-eji ọnụ majiche ukwu osisi nne dị nne mana o lulu mbọsị a ya-akwa nne ya otuto wee too ya n'ọnụ gị bụ ọtụrụ kpọmkpọm kedu ihe ị ya-eme jụọnụ m ife mere m ji ekwu okwu a maka ngị kpọrọ onwe gị okongwu dibia ife dị iche maọbụ delisi obeleke obel amarọ m I don't want to know ife ị kpọrọ onwe gị ana m awa ọchị gị ọ bụrụ na ị na-achịtara ụkwa ka achị gị ra ụkwụ ị na-agwa na-achị gị ka ala achị gị ngị bụ okongwu kwuru okwu wee sị Akwa Ọkụkọ Tiwala Akị nya kpụta ebunu na ya atọnwu ya afụrụ m gị na recent video ebe ị na-agọ na ihuro ebe ị na-agọ na ị mara Akwa Ọkụkọ aka okongwu dibia okongwu dibia okongwu dibia ị kpọrọ onwe gị okwu n'ọnụ ka m kpọrọ gị ife m ji agwa gị okwu a m na ka unu agba Akwa Ọkụkọ mgba enwetara m unu this 2023 ma n- ma ndị nke sị na ya eji police kpụrụ m ma ọ bụ obeloko obiolo ma ndị ọzọ ma nke kpọrọ onwe ya fada nwebe joy ka unu ra unu bụ ndị na-edefraud ndị mmadụ na-egwu ndị mmadụ wee na-anakọsịwa ego ha this is time for you guys to pay back ka na m ma-eme pick unu one by one agwara m gị bụ okongo dibịa imezini ikwusi okwu ịpụta echi ikwugharịa ịchọ mgba mmadụ mgba nọdụ azụ onye na-agba mmadụ mgba imeni ịpụta echi ijiri ka iwelite ihe n'aka ya ịtọ ọnụa do akwa ọkụkọ tiwara akị enwere ebe nye mmadụ ihe na because na o kwuru mbụ na ndị enyela aka enyelu na-elotero ọ bụlụ moto ka ebuyelu gị ibulu moto pụrụ inwee accident ịsị na na ọ chọ gị iji iji gị wee gwọrọ ọgwụ ego ọ bụrụ machine ka ebuyelu gị aja uzu kpo gị ịda ịsị na aha a chọrọ iji gị gwọrọ ọgwụ ego kedu ive iyi agbatala ya agbatala ya ka nta ngị bụ akara aka gị na-ebu enwerọ machine mmadụ wee bue gị machine ebu ya ị wee sị na ọ chọ ka o were akalaka gị kedu ive akara ive dị na akalaka gị achọ afụ ka ị nwere maka ngị bụ okongo dibịa enwere m ọtụtụ okwu nchọ ngwa gị mana warning ka nchọ ka nchie gị ụdị ive a mee nwe ọzọ ngị bụ okongo dibịa ụdị ive a mee nwe ọzọ ngị bụ okongo dibịa i likerọ ive ya bụ ọmụbalụsị global na-agwa gị ọmụ bụ na-ekwu ochie na-eme ọ bụ chitụwa kachigara iwurebe na okwu eluo na okwukwe gbaba ọsọ akwa ọkụkọ tiwara akị etinyere gị ọnụ ọkarakwa n respond o nwere ebe ọ gwara gị akpata oyi mebe gị ndị nke m kwuru eziokwu n'isi be eziokwu ka m kwuru n'isi mmadụ ọ pụta na social media kwuo na ọ ya-eji police jiri dss jiri ive kedu ive meli i ji wachasị iji dss wa akpụrụ m ma m gwara gị eziokwu eziokwu na-afụ ụfụ na ntị ọranaeze ọmụbalise global na-ekwu m ma na-ekwu nke bụ eziokwu ọsọrọ unu ọsọrọ unu ndị na-agba m mgba adị ndị a na comment nonsense na wall m na-eme m post ebe na comment oge eruo ka m sendibere unu demons one after the other

is going. I'm already made. I, I don't need your advice. I don't need your your your, uh, your so-called anything. But take my word. Okongudibia. Okongudibia. Okongudibia. Mma gwara gị okwu ọzọ. Until na ịkọrọ beach again. Ịkọrọ beach again.